ko i bɛ turabu dɔn ka turabu nacogo dɔn ko e ma tila ka fɛn sɔrɔ e ma tila ka dawula sɔrɔ e ma tila ka nafolo sɔrɔ o tɛ se ka kɛ ayi kɛ cogo t'o la ka dɔnni dɔn ayi ka tila ka to tirikitɔrɔkɔ la ka to sɛgɛn la ka to maɲumanko la i ye cogoya man ɲi donc dɔnni dɔnna fɛn fɛn bɛ ten o tɛ dɔnni dɔn ayi n ka cɛ o tɛ se ka kɛ a lakika t'o bolo foyi tɛ yen a sun t'o bolo sisan pour que e ka da la k'a dɔn k'a fɔ fa dɔnni yɛrɛ yɛrɛ dɔnni ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ dɔn a bɛ faantanya de faga fɔlɔ ni sanga in kɔnɔ ka foli ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw mana sɔrɔ diɲɛ fan fan a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na eh, aw ni jiri karamɔgɔ adama daw aw famana ɲɔgɔn ma kosɛbɛ eh, an y'a déclaré an ka commentaire la fan caman na eh, k'a mako bɛ jiri karamɔgɔ adama daw la bi anw yɛrɛ sɛgɛnna a nɔfɛ kosɛbɛ an ye wele bila a ma fan bɛɛ la an ye boliboli k'a nɔfɛ fan suguya bɛɛ la nka bi anw yɛrɛ de taar'a nɔfɛ ka taa dolen don a sen na eh, ka na n'a ye an ka plateau sanfɛ bi an ni jiri karamɔgɔ adama daw bɛ ɲɔgɔn bolo eh, fayida karamɔgɔ jiri karamɔgɔ adama daw bɛna kumabara ta ka ɲɛsin aw ma folikan b'a bolo déjà aw bɛɛ b'a dɔn ka ban a bɛ folikan ta ka ɲɛsin aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sɔrɔ ka don an ka bi jɛmukan kɔnɔ bi ta bɛna kɛ dakabana émission ye an b'a ɲini aw fɛ a ye ja sɛbɛkɔrɔ cari daw ɛɛ kɔri basi t'i la basi foyi tɛ yen a kɛra tile fila ye alihamudulilayi i bisimila ɛɛ a kɛra tile fila ye an bɛ an lamɛnbagaw fo fɔlɔ yann'an ka don kuma kɔnɔ ayiwa an bɛ an ka lamɛnbagaw fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka an faw fo ka sikasokaw fo ayiwa n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi a fɔ ala ni sababu ɲuman siga t'o la ala taala min y'a latigɛ an ka na sigi nin kɛnɛ kan an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ala taala folen kɔfɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ adamaden i mana kɛ diɲɛ ko o ko la cɛsiri ni cɛsiri la ala taala b'i dɛmɛ o ko la an b'an ka faamaw fo u ka cɛsiri la ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a ɲini jamanadenw fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'ala sɔnna ayiwa bi ka foli ta ka ɲɛsin aw ma kokura bila ka suma o tere ka jugu jiri karamɔgɔ adama daw bi an bɛna baro fɔlɔ kɛ anw fɛ farafinna anw bɛ to ka min ye anw ɲɛ na turabu cicogoya anw ye fila de dɔn a la anw bɛ min dɔn mɔgɔ mana kɛ cogo to i tɛ se k'a bɛɛ dɔn mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɔn turabu cicogoya fila in na minnu bɛ turabu ci minnu bɛ laturu ci bɔgɔ la ani minnu bɛ laturu ci papiye kan danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu y'u bɔ ɲɔgɔn na alihamdulilayi n balimakɛ adamaden mhm. an jɛkun ye nin de ye mhm. dɔnni tɛ taa kɛ lahara dɔnni bɛ kɛ diɲɛ na yan mhm. i bɛ min dɔn i bɛ kuma o de kan n'i tɛ min dɔn i tɛ se ka kuma o kan i ye ne ɲininka tarabu min na alahu taala sɔnna ka tarabu dɔnni nɔgɔya ni adama ye Ɛɛ tarabu yɛrɛ dira maa min ma n'o ye nabila idirisa ye o don y'a sɔrɔ papiye tɛ yen i y'a faamu o don y'a sɔrɔ papiye tɛ yen mais pour que a ka se k'a ka tarabu kalan k'a dɔn tarabu bɛna ci bɔgɔ de la i y'a faamu donc an ka bi diɲɛ mɔgɔw an diɲɛ développé la papiyew bɔra ko caman yɛlɛmana donc o de kosɔn mɔgɔw b'a ci papiye kan mhm. danfara foyi tɛ papiye tigi ni bɔgɔtigi cɛ mhm. mais a danfarama yɔrɔ ye jumɛn ye mhm. baraka bɛ dɔ la ni dɔ ye mm. mais o tɛ ko i n'a fɔ bɔgɔ in de ye baraka kɛ na dɛ fɔlɔmɔgɔw tun bɛ siran ko dɔw ɲɛ fɔlɔmɔgɔw tun ye ko dɔw to yen donc olu kosɔn ala tun ye baraka don olu ka kumakan na i y'a faamu n'o tɛ k'a fɔ n'i ye tarabu ci papiye kan ani min b'a ci bɔgɔ la a bɛɛ jaabi cogo ye kelen a bɛɛ ye tarabu kelen y'a faamu danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais mun y'a to an ka bi mɔgɔw b'a ci papiye kan papiye ka teli ni bɔgɔ ye ani n'i ye tarabu yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka jamana ninnu na yan tarabu nana donso bolo de kan mais n lamɛn ka ɲɛ tarabu nana donso bolo de kan n'o tɛ tarabu tɛ donso ta ye soma ta tɛ i y'a faamu mais mɔgɔ dɔ de y'a kalan ka somaya kɛ n'a ye i y'a faamu o de kosɔn ne b'a fɔ fɛn o fɛn n'a ma dɔn a fɛn in bɛ tila ka kɛ degun ye i y'a faamu ne balimakɛ mhm. maa min yɛrɛ kan ka tarabu kalan k'a dɔn mhm. silamɛ de kan ka tarabu dɔn i y'a faamu mhm. k'a fɔlɔ kɛ mun ye tarabu ka sani kojugu hmm. tarabu tɛ fɛn nɔgɔlen ye hmm. mais hmm. mɔgɔw de y'a to bi mɔgɔw bɛ ka ɲugu tarabu la k'a sababu kɛ a dancogo ye a fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ tarabu da olu b'a sɔn ni dulɔ ye Tarabu ka laɲini t'o ye dɔw bɛ sɛ faga a kan o tɛ tarabu ka laɲini dɔw yɛrɛ bɛ woro bila a kan o tɛ tarabu ka laɲini mɔgɔ dɔw ye tarabu développé ka nafolo sɔrɔ a la ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka mandiya sɔrɔ a la ka sɔrɔ woro tɛ yen woro t'u bolo bɔgɔ yɛrɛ t'u bolo i y'a faamu foyi t'u bolo tarabu de u y'a kalan k'a dɔn jate min don a jate ka kɛnɛ i y'a faamu u ye jate ninnu kalan k'a dɔn dɔrɔn k'a kɛ ala y'u dɛmɛ tarabu ye fɛn fɛn min n'a ka sani e ne filɛ kuma min na an bɛ kuma appareil min na ta a dilara ni tarabu de ye o de kosɔn tarabu ye so bisaba ani so fila de don na tɔw la an bɛna baro kɛ tarabu yelisow kan mhm. tarabu dala mhm. ale de tun bɛ jɔ yan mhm. ka mɔgɔw faga faransi o y'a yelisow ye mɛ kumasow de b'an bolo ɔ kumasow fana yɛrɛ o ma dɔn ka ɲɛ mɔgɔw fɛ n'o tɛ ni tarabu dɔnna hami tɛ yen k'a sababu kɛ mun ye fɛn bɛɛ de b'ale kɔnɔ bana bu furakɛ n'a ye fɛn bɛɛ b'ale kɔnɔ i y'a faamu donc an ka jija an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn k'a kɛ nafa b'o de la n'ala sɔnna n'o tɛ ne dɔw b'a fɔ tiɲɛ na ee ko bi mɔgɔ bɛ tarabu da papiye la ko fɔlɔ mɔgɔw tun b'a da bɔgɔ la awɔ o ye tiɲɛ ye u b'a da bɔgɔ la mɛ o don y'a sɔrɔ papiye tɛ olu bolo papiye tun tɛ yen a danfara bɛɛ de filɛ hali bi ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la ka deux cent vingt-trois Corona TV la k'a ka jamukan kɛnɛ kan dɔnni so mɛ minnu bɛ tarabu da bɔgɔ la est-ce que a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase o ma wala nin ɲininkali ninnu ka ɲi kojugu diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kɔlɔlɔ b'a la minnu b'a da papiye kan mhm. kɔlɔlɔ b'a la min b'a da bɔgɔ la kɔlɔlɔ mhm. b'a la a kɔlɔlɔ ye mun ye mhm. o de kosɔn n ka kuma daminɛ na ne ko adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ jija i k'o fɛn dɔn n'i t'o fɛn dɔn fɛn bɛ tila ka kɔlɔlɔ lase i ma i y'a faamu a fɔlɔ ye mun ye maa min bɛ tarabu da bɔgɔ kan tarabu ka laɲini tɛ fiyewu e k'a dabasi n'i y'a da bɔgɔ bɛ k'i tɛgɛ kan a ka sani n'i nana wuli ka to k'a kɛ k'i yɛrɛ bɔgɔta ka sɔrɔ i ma i tɛgɛ ko a bɛ fɛn saba de lase i ma a fɔlɔfɔlɔ a b'i baraka ban a filanan a b'i kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ i y'a faamu a sabanan maa o maa bɛ bɔ e la e bɛ den o den wolo a dɔ tɛ se ka yiriwa o y'a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye donc minnu b'a ci papier kan don ne balimakɛ maa o maa bɛ pa tarabu da i ja kan a ka gɛlɛn ko e ka se ka ɲɛ sɔrɔ tarabu la misali i bɛ k'a da waati min na i ja ka kɛ papier kan non o ye fɛn n'a min cɛ ka jugu kojugu o ka jugu n'a bɛɛ ye i y'a faamu donc tarabudala ka kan ka nin bɛɛ kɔlɔsi k'a dɔn i y'a faamu donc a ko dɔ fana bɛ yen tarabudalaw b'u kɛ o fana man ɲi o y'a jumɛn ye u bɛ kuma jugu fɔ tarabu kan k'a saraka ne yɛrɛ delila ka cɛ dɔ ye a bɛ tarabu saraka ka marifa mugu bɔn a kan k'a wuli ne balimakɛ cɛ in bilama fɛn min b'a la sɛgɛn don maa si tɛ dugukolo sanfɛ turabudalaw tulo bɛ ne kan na ko i bɛ turabu dɔn ka turabu nacogo dɔn ko e ma tila ka fɛn sɔrɔ e ma tila ka dawula sɔrɔ e ma tila ka nafolo sɔrɔ o tɛ se ka kɛ ayi kɛcogo t'o la ka dɔnni dɔn ayi ka tila ka to tirikitɔrɔkɔ la ka to sɛgɛ la ka to maɲumanko la i ye cogoya man ɲi donc dɔnni dɔnna fɛn fɛn bɛ ten o tɛ dɔnni dɔn ayi n ka cɛ o tɛ se ka kɛ a lakika t'o bolo foyi tɛ yen a sun t'o bolo sisan pour que e ka da la k'a dɔn k'a fɔ fan dɔnni yɛrɛ yɛrɛ dɔnni ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ dɔn a bɛ faantanya yɛrɛ faga fɔlɔ eh, eh, kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ eh, an kan tɛ yiri ma an kan bɛ tirabu de ma sisan pour que e ka da la a fɔra e ye ko tirabu so fɔlɔ k'o ye ni so de ye ɔ ni ni tɛ adamaden ni tigi de bɛ tirabu baara o tɛ wa bon a fɔra e ɲɛna ko tirabu so filanan k'o ye gɛrɛsɛgɛso ye maa yɛrɛ bɛ ni gɛrɛsɛgɛ man di ye lawa kɔrɔ yanni n'i donna kalandenya na sisan yanni e ka taa sigi ko i kɛra karamɔgɔ ye o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye gɛrɛsɛgɛ furakɛ fɔlɔ siga t'o la tiɲɛ wa nkalon don siga t'o la parce que e m'a daminɛ karamɔgɔya la dɛ e ye kalandenya de kɛ fɔlɔ o b'a sɔrɔ e y'a juguman n'a ɲuman dɔn maa si tɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ bi ko i ye dɔnni kalan k'a dɔn maa si tɛ dɔnni dɔn e ka tila k'a kɛ ko hɛrɛ dɔ man di ye nin yɔrɔ la i bɛ fɛ ka min fɔ sani i k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛw mako dilan i yɛrɛ k'a kɛ i yɛrɛ ye en tant que n'i ye dɔnnibaa ye ne bɛna min fɔ i ye i jɔ parce que fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn jamana sera an ka bɔ nkalon kɔnɔ an ka sira ɲumanw ta dɛ arnaqueur diɲɛ bɛ ka taa cogoya min na n'an tora ni nkalon tigɛ ni nanbaratɔya ko ninnu na diɲɛ bɛ taa k'an to dɛ tiɲɛ don ne balimakɛ maa minnu an minnu ko mhm. ko an ye kodɔnnaw ye kodɔnna yɛrɛ kɔrɔ jumɛn dɔnni yɛrɛ kɔrɔ jumɛn yanni e k'a fɔ i bɛ dɔnni kɛ o b'a sɔrɔ e ye i yɛrɛ de dɔn fɔlɔ non siga t'o la i y'a faamu ne balimakɛ an bɛ min ɲini kodɔnnaw fɛ parce que kodɔn an ye kodɔn kɛ kuma de ye mhm. ka sɔrɔ dɔnni ani kuma kelen tɛ siga t'o la dɔnni ani hakilina olu tɛ kelen ne balimakɛ n'i ye dɔnni dɔn an ka cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ ne ɲɛna a ko adama ni bi tile tɛ ni karamɔgɔ kelen kun bɛ aw ka kin na kin bɛɛ kun lafiyara cɛkɔrɔba dɔ y'o fɔ ne ye ni bi tile tɛ adama ni bi tile tɛ ni soma kelen kun bɛ dugu min na o dugu lafiyara

o ye fɔlɔ ye a filanan ye mun ye adamadenw nata b'a la bɛɛ ko n ka kɛ nafolotigi nafolo bɛ sɔrɔ dusu suma i ka dɔnni kalan k'a sɛbɛ sɛbɛ dɔn wa n'i ye dɔnni dɔn maa kelen dɔrɔn de b'i kɛ an de wulila ni min ye tirabu so tan ni wɔɔrɔ dɔn a b'a ka minɛnw siri ne ye mun ye a banna e bɛ taa dɔ de mako sa wa o mako sa min bɛ kɛ o tigi bɛ sin ka wuli ka jɔ ko karamɔgɔ man ɲi a b'u bɛɛ bɔ ni bere kelen mm, mm, ne mm, balimakɛ ne filɛ nin maaw tulo b'an kan na mm-hmm. ne tɛ mɔgɔ dogolen mm-hmm. ne adama daw mm-hmm. ne wolola yɔrɔso mara la y'a faamu mais ne sigiyɔrɔ ye sikaso de ye nin waati in na ne balimakɛ ni maa minnu bɛ yen kabi ala y'e dan e ma gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ bɛɛ bɛnna kan ko karisa tɛ kɛ fɛn ye adama daw bɛna kuma yiri dɔ kan n b'a ɲini fɛ n'i bɛ yiri in kɛ i ka yiri in kɛ ko saba yiri in kɛ ko saba tile wolonwula sigiyɔrɔma saba o bɛ taa bɔ ni tile mugan ni kelen de ye i y'a faamu wo kɔnɔntɔn b'i la cɛ ye wo kɔnɔntɔn ye mɔgɔ ka kɛ to muso ta ye wo tan kelen n'i ye tan kelen fara kɔnɔntɔn kan mugan tɛ wa o don bolonkanden tan b'i la senkanden tan b'i la o don o ye mugan ye o y'an fa adama ye tant que n'i ye bun hadamaden n'i ye ni yiri kɛ i bɛ ala ye heyi ala yeli tɛ dɔwɛrɛ ye i ye mako min na o de kɔnɔ. Eh, eh, I y'a faamu wa? eh, eh, ne balimakɛ eh, bi ah. tulonkɛ tɛ yen dɛ Ɔhɔ. sɛbɛ de bɛ fɔ O don. parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ mana kodɔnnaw kumakan mɛn ka n'a ye an degera ka se hakɛ ma a ka kan an ka tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ baara Hmm. an ka cɛkɔrɔbaw ko Mhm. nkalon bɛ mɛn boli la a tɛ taa yɔrɔ la turabudalaw a ye turabu ɲɛɲini kosɛbɛ kosɛbɛ ka turabu baara a nafa b'o de la a banna yiritigiw e ko i bɛ mɔgɔw furakɛ e yɛrɛ man kɛnɛ a ye ne lajɛ dɛ o tɛ sɛbɛ ye e ko ko e bɛ fura dɔn e bɛ yiri dɔn mais bana bɛ e la e de ko k'i ye dɔnnibaa ye k'i bɛ jiri dɔn k'i bɛ se ka maaw furakɛ et pourtant e yɛrɛ dɔnnibagatɔ man kɛnɛ e man kɛnɛ nafa tɛ dɔnni na o de kosɔn Korowari jamana ka di ne ye a fɔlɔ ye mun ye mali mori b'a dɔn mhm. diɲɛ bɛɛ mori b'a dɔn mhm. n'i taara Korowari mhm. ni o nana karisa nin ko in de bɛ ne na n'i ko i bɛ se a b'i ɲininka i bɛ se ah bon ne ka jaabi bɛ bɔ don jumɛn i bɛ don fɔ a ye n'o don nana se ka se huit heures ma ka sɔrɔ a ma jaabi a bɛ taa a bɛ taa i nɔfɛ mori dama min bɛ kaso la nin na jamanaw kan hakɛ t'a la han ee hakɛ t'a la mɔgɔ bɛ wari ɲini ka nafa de kama e tɛna se k'i ka nafolo ta k'a di maa ma ko a k'i mako dilan e ma se k'o ka tila ka kɛ tan ne balimakɛ ne filɛ mɔgɔw ka miiriyaw tɛ kelen ye ala taala ye miiriya min di ne ma mm, n'i mm, nana mm. n'i ka problème ye n'i y'i ka jatew kɛ saraka kɔni wajibi saraka ye jumɛn ye saraka ye an ka se ka sira sɔrɔ ka don ko la mhm. o de kosɔn i bɛ dɔ dɔn i tɛ dɔ dɔn saraka ka ɲi a bɛ sira dayɛlɛ o bɛ sira dayɛlɛ mhm. saraka a bɛ ko saba kɛ adamaden la mhm. saraka a bɛ don i ni balawu cɛ saraka a bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'i ma saraka a b'i kisi ko dɔw ma Allahu akbar Allahu akbar i bɛ dɔ dɔn i tɛ dɔ dɔn hakili to saraka la mais i bɛ se dɔnnikɛla minnu ma k'i ka problème f'u ye n'u ko u bɛ se n'u ko karisa an bɛ nin saraka in bɔ a sera k'i ka baara kɛ a ma se k'i ka baara kɛ o saraka in bɔ ni saraka in bɔra a ka ca ala fɛ ko dɔw bɛ ɲɛ sɔrɔ nka toujours anw min ko mhm. ka sigi sow kɔnɔ mhm. maaw b'an sɛgɛrɛ anw fana k'a dɔn sa ka kunun bɛ yen maa adamaden n'i sara i bɛ kunun dɛ siga t'o la laɲini ani latigɛw de bɛ yen o don cɛ taara k'a bɛ taa ka kow laɲini pour que e min sigira so kɔnɔ ko e bɛ ala deli kɛ kama min bɛ e bolo e bɛ se ka cɛ ka problème yira ala de la ala ka se ka na ni sababu ye cɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ moriya kɔrɔ de ye misala sisan a tɛ ko i n'a fɔ ne ka di ala ye ka tɛmɛ e kan i y'a faamu moriya yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye n bɛna se o de ma sisan ne balimakɛ maa dɔw de bɛ yen olu ye kalanw kɛ n'i ye nɔnɔ kɛnɛ fara eh, naji kan yala a bɛ jaabi dɔ di a bɛ jaabi dɔ di n'i ye nɔnɔ ni naji ɲami a bɛ jaabi dɔ di a tɛ taa o a tɛ taa moriya ye nin de ye fɛn jugu ani fɛn ɲuman n'a n'a ɲamina a bɛ kɛ cogo di moriya ye i n'a fɔ lasirali quoi comme ni n y'a parce que pour que bamanankan don mɔgɔw ka se k'a faamu minnu bɛ sigi u kama dɛ ni ne nana sisan ni e nana sa adama tiɲɛ na ne ka kow tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ne b'a lajɛ bon mun na e ka kow tɛ ka ɲɛ sɔrɔ e yɛrɛ ka dolo ye dolo fasugu jumɛn ye fiɲɛ den don wa bɔgɔso den don wa tasuma den don wa ji den don wa ne de b'o dɔn ni ne y'o ɲɛ sɔrɔ sisan baara min kan ka kɛ walima tɔgɔ min kan ka baara k'a di e ma mhm. walima e kan ka yiri min ko ni e y'o yiri ko sababu jugu in de bɛ bɔ yen sababu ɲuman bɛ na a bɛ i n'a fɔ n'i ye dileki don a ɲɛ jugu la mhm. donc n'i y'a yɛlɛma sisan ɲɛ ɲuman na a tɛ ɲɛ wa mhm. a bɛ ɲɛ ɔ dɔnni baara de ye nin ye maaninfin kamanagantɔ bɛ se i ma e b'a lajɛ ɔ mun yɛrɛ y'a to nin ye karisa sɔrɔ mun ye nin lase karisa ma mhm. karisa kan ka bɔ nin kɔnɔ cogo di moriya nin ye moriya ye jate de ye o de kosɔn moriya tɛ ka kalan ka ɲɛ n tɛ ne balimakɛ n delila ka kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan ne ko maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ e ka namara to yen ala ye ka janfa to ala ye ka walimuso to yen ka sungurun tigɛ to yen ka nkalon tigɛ to yen ka to so kɔnɔ kɔlɔsi la mɔgɔ dɔ ka na a ka degun fɔ e e ka tila k'u ko yira ala la ko ala ma e ko kɛ k'a di e ma kɛcogoya t'o la o tɛ se ka kɛ o ma deli ka kɛ o tɛ se ka kɛ hali ni dɔnni t'i la o tɛ se ka ne balimakɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye mɔgɔw ka fɛn ninnu lamɛn kosɛbɛ u ni adama dawo de bɛ ka kuma an ti namara la an jigi an nata tɛ maaw la parce que a sera an bɛ faso min kɔnɔ fo jamana in ka bɔ mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya adamadenw ka sira ɲuman ta ka baara kɛ ka cɛsiri ka dɔ bɔ nkalontigɛ la hali n'a ma ban an ka dɔ bɔ a la n'o kɛra hali n'an m'an ka ɲinifɛn bɛɛ sɔrɔ mhm. an fana ka kunko tɛ taa fɔ maa ye a banna i y'a faamu nka n'i y'a ye toujours an b'an ka kunko ta ka taa fɔ maa ye an yɛrɛ t'an miiri dɔɔni wa hmm. cɛkɔrɔbaw tɛmɛna an ka jamana in na ala taala ye fɛn bɛɛ k'u ye mhm. a bɛ fɔ mali ma dɔnnikɛ jamana n'i kun ye maliyɛn ye n'i sera wali jamana o jamana kɔnɔ bonya de b'i kan siga t'o la mun y'an ka bonya ban nata nata nkalontigɛ a banna i y'a faamu ne ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye baro kɛ olu ko ko ni ni maliyɛn jɛra fɛn fɛn ma ko ni ni y'a ko ni kuma dɔn ko i tɛ s'a la anw ma dɔn anw dɔnna ni sɛbɛkɛ de alahu akbar an ka sɛbɛ kɛ ne balimakɛ i bɛ dɔ dɔn i tɛ dɔ dɔn n bɛna taamasiyɛn damadɔ f'i ye i k'olu bila ala ye adamadenw tana adamadenw ayi an ma se tanaw ma fɔlɔ i yɛrɛ kan ka fɛn min to i ni ala cɛ n'i kamanaganna i k'o fɔ ala ye a ki o ka kɛ i ka telefɔni nimɔrɔ i ni ala cɛ n da bɛna s'o de ma ne balimakɛ fɛn min man di e ye fiyewu kana k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na a banna nin dɔrɔn ta fɛn min man di yɛrɛ nikun ye nkalon mɔgɔ ka na nkalon tigɛ a ka d'i ye wa jamais yalo man di kɛcogo t'o la mɔgɔ ka kɛ i ka muso fɛ a ka d'i ye wa ee bɔmu don i tɛ walimuso to yen bɔmu don mɔgɔ ka taa i ka baara dɔ tiɲɛ a ka d'i ye wa i tɛ kuma bɔ wali i tɛ da bɔ wali kuma na ninnu to yen ni problème nana bɔ ka jɔ ala e de ye ne dan foyi tɛ yen min bɛ ne dusukun na ni e ala ɲɛ tɛ min na ala n'a y'a sɔrɔ ne ka nin don ni nin ko in cɛ ne ma deli ka maa si ka dahirimɛ tiɲɛ ne ma deli ka ɲɛ bɔ dɔ ka den fɛ kuma tɛ walimuso ma n'o ye tiɲɛ ye ala ne kana malo nin ko in na ni ala bɛ yen n'a tɛ yen e b'o dɔn eh, bon, eh, fɔlɔ eh, eh. an ka cɛkɔrɔ tun bɛ nin de kɛ hali n'i kun bɛ taa jamana kɔnɔ mm. i bɛ taa se cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba b'a fɔ bon karisa e taatɔ filɛ mm-hmm. ne de ye e wolo mm-hmm. ne bi ne bi n yɛrɛ dɔn mm. n'a mm. y'a sɔrɔ i ba de filɛ nin ye ne bolo kabini ne y'i ba ta don min ka na se bi ma a filɛ n'a y'a sɔrɔ n delila k'a ɲɛji bɔ

nata man ɲi dɛ nata o de kosɔn adamaden an ka cɛsiri nata to fari karamɔgɔ adama dawo i y'a faamu hey donc n'an ye nata to ka mɔgɔw tɛ se ka tile bilen o i m'a ye dɔw ko ne ni dɔ ye baro dɔ kɛ ale ko ee ko fɔlɔ ko fo an ka segin kɔrɔlen ma nin bɛɛ ko ma ɲɛ dɔn an man k'o kɛ o

ka lamɔ kɛ ka ɲɛ ka denw kalan k'u ka avenir dilan ne balimakɛ dɔnni ne filɛ dɔnni tɛ ko wɛrɛ koyi mhm. mɔgɔninfin tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye ni i yɛrɛ tɛ tiɲɛ don misali la sisan hali n'i ye diɲɛ dɔnni bɛɛ kalan mhm. k'a kɛ dulɔminna jugu ye mhm. k'a kɛ jɛnɛyakɛla wani k'a kɛ nkalontigɛ k'a kɛ son ye a bɛ fɛn ɲɛ wa jamais a tɛ foyi ɲɛ i ma a tɛ foyi ɲɛ foyi ɲɛ walayi ɔ mɔgɔninfin i bɛ dɔ dɔn i tɛ dɔ dɔn tile i k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ ni ala tɛ a banna i ka i jogo ɲɛ mɔgɔ bɛ i bɛ mɔgɔ min mara i k'o mara tiɲɛ kan ne balimakɛ eh, n'o eh, kɛra eh, i ka kunko tɛ fɔ maa si ye filim filim banna filim ma banna filim banna ɔ foyi ma anw sɛgɛn bɛɛ ko n ka don mobili kɔnɔ mm. ne balimakɛ hali n'u ye wari to sira in na mm. u k'a fɔ e ni ne an ka wuli an ka boli an ka taa dɔ bɛ se dɔ ɲɛ siga t'o la dɔ tɛ se dɔ ɲɛ siga t'o la diɲɛ yɛrɛ y'o de ye mm-hmm. o de kosɔn ala taala ye adamaden dan a ko mm-hmm. n y'aw dan aw ka jija ka miiri miiri miiri ye jumɛn ye mm-hmm. ne filɛ nin bi bana tɛ ne na ne ka kɛnɛ n bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ tiɲɛ don kogo tɛ yen min bɛna kɛ yen a ma nɔgɔ dɛ ɔ munna n ye kogota to yen munna n ye janfaw to yen munna n ye kalabanciya to yen sini tiɲɛ don bi ne bɛ se ka n se bɛɛ kɛ ɔ ni se nana ban don a bɛ kɛ cogo di i yɛrɛ kɔ bɛna kɛ cogo di ne balimakɛ ne ye muso dɔ ye hali ne ye muso in fɔ o b'a dɔn muso in tun bɛ san kabi ala y'a dan ala m'a gɛrɛsɛgɛ den na hmm. nka walayi muso in kun ka ɲi hmm, fo ka taa dama hmm, walimɔgɔw de bɔra fo jamana wɛrɛ ka na muso in ta k'a biyɛw ni fɛnw bɛɛ dilan k'a bila ka taa maka heyi ɔ est-ce que densɔrɔbaliya ye fɛn tiɲɛ wa a kɛra mɔgɔw fɛ ala fana ye mɔgɔw kolo k'a d'a ma mm, mm, diɲɛ nin mm, ɔ mais ni e ko e tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ fana tɛ k'i fɛ o de kosɔn n'i ye bolo kelen kɔrɔta n ka sira tɛ mɔgɔ la dɔ in fana kɔrɔta mɔgɔ fana ka sira t'i la a banna adamadenya tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ film banna an ka jɛ ka cɛsiri ka baara kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra ne balimakɛ ala bɛ adamaden sɔn gɛrɛsɛgɛ dɔ la nka i yɛrɛ bɛ gɛrɛsɛgɛ dɔ ɲini kuma banna i y'a faamu ne min filɛ n'a ma kɛ n taara ka taa ne jɛɲɔgɔn dɔ kan kabi ala ye ne dan ne ka papiye tɛ maa bolo ko adama nana faama kuma na heyi o tɛ yen jiri karamɔgɔ adama daw o tɛ yen bɔn mun b'u kɛ jugu parce que fɛn min tɛ bɛn ne ma ne tɛna o k'i la banna n'an jɛra fana dɔnni ko kan n'i sago ma kɛ ne b'a fɔ i ye ne wele n'i sago ma kɛ i bɛ na an b'a lajɛ tugun a bɛ se ka kɛ ne ma e mako dilan mm. dɔ wɛrɛ bɛ se k'i mako dilan siga t'o la i y'a faamu siga t'o la wa kabini ala ye ne dan mm-hmm. maa tɛ ne bolo ko ne ni maa min bɛ jɛ nafolo ko baara la eh ayi an k'a fɔ k'u bɔ a la dɛ ne adama tarabu da la n bɛ yiri bɔ n bɛ fɛn caman kɛ mɛ nafoloko baara parce que n'i nana nafoloko baara ne bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲini i fɛ mhm. an ka gɛrɛsɛgɛ de furakɛ a banna ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna mhm. fɛn bɛɛ de b'o kɔnɔ nafolo to yen ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna ne balimakɛ eh, eh, e de bɛ kɛ eh, nafolotigi ye misali la sisan ne nana yan i y'a faamu mhm. ka na kuma yalo ne nana kuma yan mhm. bon ni ne gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna mhm. hali ne natɔ yan aw ka kuran bɛ tigɛ tiɲɛ don tiɲɛ don donc ni gɛrɛsɛgɛ ɲɛna mhm. e bɛ ne ka kuma kɛ ka ban kuran tɛ tigɛ walayi walayi walayi walayi walayi o de kosɔn adamaden ni fɛn fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min danna o ye gɛrɛsɛgɛ ye bɛɛ ka jija ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ ne balimakɛ ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna bana jugu t'i minɛ mhm. ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna mhm. i t'i den furakɛ mhm. ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna kungo jugu tɛ cun i kan ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna i tɛ kasara sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna eh, i ni eh, maa eh, minnu bɛ jɛ u bɛ k'i fɛ mais e m'a ye ne ni commerçant dɔ ye baro kɛ kunun a ko miyankɛ n'aw ma n dɛmɛ ɲinan ma nɔgɔ ne ka fɛn bɛɛ bɛ ka tiɲɛ mm-hmm. ne ka baarakɛlaw caman bɛ ka boli n ka wari ye mm-hmm. n ko n balimakɛ n bɛna yiri dɔ d'i ma mm-hmm. i yɛrɛ bɛ taa o yiri kɛ i ka cɛsiri kana jigin i ka baarakɛla ninnu na dɛ e de ka gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna ni gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna maa minnu kan ka wari lase i ma olu bɛ coron de n'olu coronna olu b'u e ta in de dun ɔ n'u ye e ta in de dun jɔn de bɛ na e de bɛ na e de ma bɛ yen mɛ ni e gɛrɛsɛgɛ ɲɛna hali maa corolen i n'a tɛ jɛ siga t'o la i n'a tɛ jɛ jango a k'i ta dun siga t'o la heyi nafolo baara ye tiɲɛ ye mɛ an ka jija gɛrɛsɛgɛ ko in na dɛ siga t'o la ne balimakɛ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ den tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ kɛnɛya tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ limaniya tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ sigiɲɔgɔn ɲuman tɛ sɔrɔ wari tɛ dɔ lase mɔgɔ ma mɔgɔ dɔw bɛ yen diɲɛ fɛn bɛɛ b'a bolo mɛ a man kɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen wari b'a bolo tɔgɔ b'a la nka den tɛ yen siga t'o la mɔgɔ dɔw bɛ yen walayi foyi foyi t'a kun walayi foyi t'a kun nafolo t'a kun foyi t'a kun nka a ka kɛnɛ denw b'a bolo siga t'o la jɔn ko gɛrɛsɛgɛ tɛ tiɲɛ ye